daoibh, is mise Abbie Ní Ógáin. Is eolaí mise so tá an-suim agam sa domhan is conas a oibríonn an domhan. Ceapaim gur príomhrud atá ag baint leis an eolaíocht ná machnamh criticiúil a dhéanamh. gach rud a cheistiú ach smaoineamh air i slí ceart. So, thosaigh mé staidéar ar an eolaíocht i Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath. Chríochnaigh mé an céim ansin. Rinne mé staidéar ar an micribhitheolaíocht go háirithe, sin é baictéir is vírisí. Agus ansin chuaigh mé ar aghaidh chun an iarchéim a dhéanamh i gColáiste na Tríonóide. Is rinne mé staidéar ar an imdhíoneolaíocht, so an córas imdhíonach, conas a dhéanaimid muid féin a chosaint ó baictéir agus vírisí, ceapas gur cúrsa maith a bhí ann tar éis an micribitheolaíocht. So inniu beidh mé ag labhairt faoin saotharlann poiblí. Bhí ceann sa Science Gallery againn ar feadh cúpla mí. So, sula thosaím, tá mé just ag iarraidh ceist a chur oraibh. An dtuigeann gach duine cad é saotharlann? So, an féidir libh an saotharlann a roghnú anseo? Lámha suas don pictiúr ar barr. Lámha suas don pictiúr ar bun. Ní aon duine. Bhuel, so seo cad a cheapann mise a bheadh an saotharlann cosúil le. Bíonn sé messy, gach rud caite ar an fud na háite. Ach ceapaim gur saotharlann an dara ceann chomh maith, so cén fáth nach bhféadfá saotharlann a bheith i seomra spártha? So is é seo Cathal Garvey, is eolaí é anseo i gCorcaigh agus tá saotharlann aige i seomra spártha i dtigh a mháthar, bhí sé ina thigh fhéin ach bhog sé. So an saotharlann poiblí, cad é? Bhuel is spás oscailte é. go bhféadfadh aon duine teacht isteach agus eolaíocht a dhéanamh, aon saghas turgnaimh gur mian leat. Is féidir leat dul isteach, is féidir leat breathnú isteach. Seo an saotharlann poiblí a bhí againn sa Science Gallery i rith an taispeántas Grow Your Own. So bhí an-suim ann, thaitin sé go mór liom. Rinne mé roinnt turgnaimh mé fhéin, ní aon rud mór a bhí ann. Ach tá an smaoineamh seo ag éirí coitianta timpeall na tíre, timpeall an domhain. Níl aon cheann lánaimsearach againn anseo ach tá cinn le fáilt i Nua Eabhrac, sa Fhrainc, san Ind, tá an-chuid cinn ar fud an domhain. So cén fáth, cén fáth a bheadh muid ag iarraidh saotharlann oscailte? saotharlann poiblí. Bhuel, domsa, ceapaimse gur na príomhphointí ná suim san eolaíocht a spreagadh, go háirithe tuiscint go dtuigeann daoine cad tá ar siúl san eolaíocht, cad é an eolaíocht, cén fáth a ndéanaimid staidéar ar an domhan. Em, so seo í Ellen Jorgensen, bhí sí istigh sa Science Gallery, sa saotharlann phoiblí againn. Agus bhí sí ag taispeáint do dhaoine conas a dna a bhaint ó cheallanna agus conas staidéar a dhéanamh air, conas roinnt géin a fhótachóipeáil. Bhí grúpa mór, mhínigh sí na céimeanna cén fáth a bheifeá ag iarraidh é seo a dhéanamh. Agus bhí an-suim ann. Fáth eile go gceapaim go bhfuil an tsaotharlann phoiblí an-tábhachtach ná an chruthaitheacht. So, is féidir aon rud a dhéanamh agus aon rud a úsáid chun na uirlisí atá teastáil san eolaíocht a dhéanamh. So is seo incubator. Agus is just gnáthbhosca eh, solas agus teirmiméadar greamaithe isteach ann agus is féidir baictéir a fhás istigh ann. Ní chosnódh sin cúpla pingin. Ach na cinn mór a bhíonn le fáilt sna saotharlann móra, sna coláistí, sna ollscoileanna, sna comhlachtaí, bheadh siad i bhfad níos costasaí. Rud eile a rinne muid ná. microscope a dhéanamh as webcam. So tá webcam breá saor. Baineann tú an lionsa, cas timpeall é, sin é. Ach cén fáth a bheadh sin ar siúl? Like cén, cad point, cén, cén point atá leis? Um, bhuel an grúpa a rinne é seo linn is ó Bangalore san Ind iad. Agus is féidir leat na micreascóip seo a úsáid chun uisce a scrúdú, féachaint an bhfuil baictéir ann, an bhfuil péisteanna ann, is iad seo nematodes, so parasites atá ann. Agus más féidir le daoine scrúdú a dhéanamh ar an uisce, seiceáil an bhfuil sé sábháilte é a ól, sa tslí breá éasca, breá saor seo. Ceapaim gur buntáiste é sin. Nó an nuálaíocht, innovation, focal a chloisimid ar fad le déanaí. So bhí grúpa istigh ó La Paillasse sa Fhrainc, biolab, community biolab eile a bhí ann. agus bhí siad ag baint úsáid as baictéir a fhaightear san ithir, Streptomyces is ainm dó, agus rinne siad dúch a fhás, d'fhás siad dúch, chuir siad isteach i peann é, so bhí peann breá saor, breá glan á dhéanamh acu. So is féidir na dathanna éagsúla a fheiscint ansin. Ach an príomhrud a bhí siad a rá i rith an ama a chaith siad sa Gallery ná go bhféadfadh éinne é seo a dhéanamh. Níl ag teastáil ach na uirlisí atá le fáil sa chistin. D'úsáid siad pressure cooker, is féidir limes a fheiscint, sceana, forc, spúnóg. So níl sé deacair é seo a dhéanamh. Is féidir le aon duine dul amach D'fhéadfadh sibh anois dul abhaile, dul isteach i bhur seomraí spártha agus dúch a fhás. Ceann de na príomhrudaí a cheapaim na buntáistí atá leis an saotharlann phoiblí ná go bhfuil sé ag spreagadh eolaíocht oscailte. So, ceapaim gur chóir gach eolaíocht, gach torthaí a chur ar fáil go hoscailte, gur féidir le gach duine breathnú orthu agus foghlaim uathu. Gan iad a chur ar fáil in irisí go gcaithfear íoc agus, ó, tá. Right, tá sé uime. Eh, tá lad óg, em, cén ainm atá air? Jack Andras, as Meiriceá, sé déag bliain d'aois, ina sheomra codlata, rinne sé tástáil d'ailse, tástáil nua nach raibh le fáil cheana féin, bhí sé ag féachaint ar ailse paincreas. Tá mé cinnte go bhfuil fhios agaibh gur ceann de na hailsí deacair é sin. Muna ndéantar é a aimsiú go luath ní bhíonn na torthaí rómhaith. So seo rud éigin a rinne sé ina sheomra codlata toisc go raibh eolaíocht oscailte, toisc go raibh sé ábalta an taighde a dhéanamh ar an idirlíon agus tuiscint. agus an an tástáil seo nua a dhéanamh. Ceist amháin a chuireann daoine orm anois is arís, an bhfuil sé seo sábháilte? I mean, tá Joe Bloggs ag suí sa seid ag obair le baictéir, tá sé ag athrú an ghéineolaíocht don baictéir, cad a tharlóidh? Bhuel níl sé, níl sé ródhona, ná bí buartha, ní cheapaimse. Má tá tusa ag iarraidh oibriú le haon baictéar agus an ghéin a athrú, so GMOs, chuala sibh an téarma sin cheana féin, má tá tusa ag iarraidh aon GMOs a dhéanamh, bíonn ortsa ceadúnas fháilt ón EPA. So bíonn ort scríobh isteach, do thuiscint a mhíniú, aon saghas próiseas a mbeidh tú ag úsáid a mhíniú chomh maith agus faoi dheireadh roghnóidh siad an fiú ceadúnas a thabhairt duit, an mbeidh sé sábháilte. Na saotharlann poiblí de ghnáth ní bhfaighidh siad ach ceadúnas leibhéal a haon agus an brí atá leis sin ná go mbeidh siad ag obair le baictéir go bhfaightear gnáth like go bhfaightear san ithir, go bhfaightear ar chraiceann daoine i ngach áit. nach ndéanann sé aon damáiste, go bhfuil sé go hiomlán sábháilte, nach dtabharfadh sé, you know, ní bheidh aon duine breoite, ní dhéanfaidh sé aon damáiste don timpeallacht. So ní bheidh duine éigin ina shuí ansin sa seid, mar a dúirt mé, ag déanamh an chéad H5N1 nó pé víris, pé baictéar Ní cheapaim go bhfuil aon phointe go mbeidh eagla orainn roimh an saotharlann poiblí ach tuigim, tuigim you know gur chóir é a cheistiú agus gur chóir cinntiú go bhfuil gach rud alright, nach bhfuil aon duine glan as a mheabhair. Em, so, seo an DIY bio, so seo an saghas rud atá ag tarlú. I 2011 tháinig na príomh imreoirí sna saotharlann poiblí le chéile agus chuir siad an draft seo le chéile. Em déanfaidh mé iarracht cúpla ceann a úsáid you know gach lá. No you don't know everything níl mórán ar eolas agam. Ach sin an saotharlann poiblí. Em ceapaim gur fiú súil a choimeád air. Em. go dtiocfaidh rudaí mór, tá súil agam, ón saotharlann. Agus, you know, má tá seomra codlata spártha, má tá seid spártha agat, ba bhreá liom teacht agus mo chiste a thabhairt liom agus saotharlann phoiblí a bhunú. Sin é, go raibh maith agat.